unu ahụgo na ọdịiche dị na ndị Igbo Igbo amaka a sị na Igbo amaka ọ dịka ọ wụ egwuregwu ọrụ na umezi unu ahụ ka ọ na-akpọsa ebe niile ndị Igbo ezuo ọ bụ igwe eze ọka a na-ekwu okwu ya. onye sị na igbo adị mma ya kwara dị ekele m ndị isi unu nwere ike ịkọwara anyị ihe a na-eme ebe a taa anyị nọ live na Twitter ụmụ Igbo niile na mba niile na-ege ihe anyị na-eme ebe a Okay. ọ nwere ozi ị chọrọ izi ụmụ Igbo na ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ Igbo na mba niile ndewo nwere ike ịkọrọ ụmụ igbo onye ị wụ ndewo sir isi ike ụmụ igbo unu ahụgonu ka o si na-akpọtụ i leru anya ị hụ na igbo wụ ndị ọma i leru anya ị hụ ihe a na-eme na igbo amaka chief anyị ekele gị anyị nọ live na twitter n'ihe a na-akpọ igbo net

so ihe n- ndụmọdụ m na-enye ụmụ igbo ndị nọ mba niile bụ sị, ebe ọbụla ha nọ ha mata na ha si igbo ala igbo n'ala igbo kwene o nwere omenala ala igbo biko unu ekwele ka omenala igbo nwụọ so ebe ọbụla unu nọ unu a na-eme ka omenala igbo na-aga n'ihu Unu a- gwa na ụmụntakịrị ụmụ ebe ụmụ unu ebe ọbụla ha nọ

unu lee nụ nwoke ahụ ka o si eme ndị IPOB na-abata n'ọgbọ mmiri a na-anabata ndị IPOB n'ọgbọ mmiri ụnụ ahụgonu ka o si akpọtụ onye sị na igbo adịghị mma ya lere ndewo ụmụnne m anyị nọ live na Twitter na Facebook

ụnụ ahụgoro ka o si eme na onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme e leru anya ebe a ị ga-ahụ na ọ wụ ndị ụkpọ patriotic union nke a wụ ebe ha nọ

ndị nimo town union development nke a wụ ebe ha nọ wee na-eme ihe a na-eme ma ọ dịrọ mfe ekene m onye isi Ee, aha m wụ chigozie awụ m onye imo steeti anyị nọ live na twitter na facebook ugbu a wee na-egosi ụmụ igbo nọ na mba niile ihe ndị Igbo na-eme na United Kingdom o nwere ozi ị chọrọ izi ụmụ Igbo ị kọwara ndị Igbo onye ị bụ o nwekwanụ ozi na ndụmọdụ i nwere ike ịdụ ndị Igbo bụ ndị nọ na Twitter na Facebook na-ekiri ife anyị na-eme live onye niile

Ogbuefi ụmụ Igbo ụnụ anụgo Ogbuefi sị na na ife ahụ onye kwuburu okwu kwuru na ọ wụ ebe ya kwụ sị ụmụ Igbo bikonu ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ na a gbakọọ ọnụ nyụọ mamịrị na ọ ga-agba ụfụfụ ndewo ụmụ Igbo ụnụ anụgonu ya na onye sị na Igbo adịghị ya mma ụnụ ahụgonu ife a na-eme ị na-ekirizi na igbo na-eso igbo women ka ha si eje onye a na-alụghị n'igbo ya bewe ndị igbo ambasadọ ekene m anyị nọ live na twitter na facebook ụmụ igbo na mba niile dị iche iche na-ekiri ife anyị na-eme live

ọkwa n'ụnụ leruo anya ebe a nwekwa ndị ọzọ n'ebe a ndị na-akwalite ihe a na-eme n'Igbo Igbo introduction na ebe a ndewo abụ m maazị Chigozie anọ m live na Twitter na Facebook anyị si n'Igbo Next so ihe a bịara wee kwado ife a na-eme taa so o nwere ihe ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo ndị nọ na Twitter na Facebook ndewo Hello. ụnụ na-afụ n'ife a na-eme igbo bụ igbo na ọ dịrọ mfe nne m anyị ekene afa m bụ maazị Chigozie anyị nọ n'ikuku twita na fesbuk kịta wee na-egosi ụmụ igbo nọ na mba niile ife a na-eme na London i nwere ike kọwara ụmụ igbo onye ị bụ na ihe a na-eme ebe a taa onye isi ekene m unu lee anya ọ wụ ndị ọkịja uk ihe a wụ kanopi ha ka anyị nọ na ya ka anyị kụziere onye isi ndị ọkịja nọ na uk na-ekene kenekwanụ ndị Igbo kenekwa ndị ga-anọ um, ekene a anyị nwa bụ Okija UK Okija communities in the UK and Ireland and uh, anyị nwere obi aṅụrị we are particularly very happy to participate in um, Congress of Igbo Festival a na-eme taa IFAC and uh, mụnwa na-ekwu okwu afa m bụ Alex Barrister Alex Ezeamaka nwa bụ onye Okija wee bụkwuzie president of Okija UK so ekene gị we are very happy a na-akwado iji eme parade ka anyị gosikwara ndị mmadụ n'ebe a na Okija si bụrụ daalụ ndewo ụmụ igbo ụnụ anụgonụ ya kee ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ igbo ndị na-ege ya ntị ife m na-achọ ka anyị kọwa bụ na igbo ebuka igbo nwekwara omenala dị iche iche

ọ fụgo na igbo ekulie ọ rụzie na unu leruo anya ebe a ndị a bụ igbo union nottingham igbo union nottingham e lekwa anya ebe a hụ ụmụada ndụmeze ndewonu onye nze ekele m ọ dị nnọọ mma onye ọ dịkwa mma ndewo awụ m onye nkwere awụ m nwa nkwere gbara ụkwụ n'elu anyị nọkwana n'ikuku Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile ihe a na-eme ebe a taa so ụmụ Igbo nọ na mba niile nọ na Twitter ha nọ na Facebook ugbu a na-ekiri ife anyị na-eme so anyị nọ live nwere ike ịkọwara anyị ụmụ Igbo onye ị wụ na ihe a na-eme ebe a taa I'm Chief Nze Sir Surveyor Samson Nwane Akunatakasi nwoke dị ọha mma gburugburu na Nkwere anyị Igbo Day na an Igbo man you must stop to support Igbo people. Uh, I believe in Igbo regardless.

onye nze nwekwara ndụmọdụ chọrọ inye ụmụ Igbo ndị na-ege ntị Ee, ya awụ m nze Chibuike Uzoma igwe dị nwa na nkwa ihe ndị Igbo na-eme atọ m ụtọ n'oge na-amasị m Ee, ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo wụ ịdị n'otu ma ọ ịdị- anyị dị n'otu mere ndị ndị ndị ndị mgbe ekwe ọzọ si na anyụ anyị isi n'isi mgbe ha ga-ekwe oge na-eme na a ga-eji ofu obi biri nwa na-egwe bụkwa okwu ikpe ihe nwa na-egwe gwara gị ha nwe ofu obi na ha elekwere ma Biafra ọ ga-enwe isi Ya, ọ na ya nwe ofu obi Biafra ga-enwe isi mgbe m na-achọ ịdị n'otu na ofu obi ọ bụ ya m na-agwa ndị Igbo ndewo onye nze Ndewo, thank you. ụmụ igbo na-anara n'okwu onye nze na-agba ọkpụrụ ihe a na-eme ebe a dị ụtọ ndewo unu anụla ihe a na-ekwu ụmụnne igbo wụ igbo ekele m ndewo biko aha m bụ maazị Chigozie anyị na-akwalite ihe Igbo na-eme anyị na-akpọkwa na-akpọ anyị na-akpọ onwe anyị Igboness ihe ọbụla gbasara Igbo ihe ọbụla dị Igbo mma bụ ihe anyị na-akwado anyị nọ live na Twitter na Facebook na-ewetara ụmụ Igbo niile nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a taa so anyị nọ live onye ọbụla na-ekiri ihe anyị na-eme ugbu a amaghị m onye bụ onye isi mana o nwee onye ga-akọwara anyị ihe a na-eme na ihe ndị otu unu bụ

ụmụ nwaanyị Ugo Nwanne Social Club of Nigeria International ebe anyị nọ ihe a bụ ihe ndị IFAC na-eme Congress of Igbo Leaders ya wụ nzukọta ndị Igbo niile n'ebe niile dị iche iche ihe a na-akpọ cultural display bụ ihe na-eme taa traditional different unions different communities na-abịa showcase style ihe gbasara omenala Igbo and ihe niile a bụ ịkpọkọta ndị Igbo anyị ọnụ ka anyị ji ofu ofu na-emete ihe ebe anyị dị dị ọtị ebe anyị dị dị fa ya bụ gịnị ọ nụrụ ube nwanne agbala ọsọ onye nụrụ ube nwanne ya ya bata mana ihe a bụ nnọkọta ndị na-amaghị onwe ha anyị amata onwe anyị ndị na-afụcha na Facebook e nwere ndị nke m fụrụ taa ịghọtara so ihe a bụ ihe ọma chukwu nna mee ka onye hiwere ife a ojelu igbo ozi na ndị otu ya ka ọ na-agakwa n'iru na-aga n'iru ka anyị na-akwadokwa n'oge na-adịghị anya afọ ọzọ na-abịa anyị wee kwụrụkwa jụ wee pụtakwa n'iro na-represent ndị igbo Ọ ya ọ ga-abụ. ndị igbo Ụlọ akwụkwọ n'Igbo Igboness of Igbo Women. ekelekwa m kelee m nwanne ugo nwanne na-enene ụmụ igbo na-elenụ anya ị na-ekiri the Igboness of igbo women the Igboness of igbo women asa mma unu ahụgonu onye a na-amụghị n'igbo a na-alụghị n'igbo asị m ya bee ya bee na igbo amaka igbo amaka ụmụ igbo ndewonụ Igboness ekelee unu ndewo ndewo ụmụ igbo na-anụgo n'ife a na-eme anyị sị na ọ ga-akpọtụ live ọ na ha eme ọ bụrụ na i lee anya ndị nọ ebe a bụ Igbo Cultural Support Network ndị Nanka Women

ibidokwolu mgbe ndị nwaanyị igbo i nwere ike ịkọwara anyị onye ị bụ anyị nọ live na twitter na facebook afa m bụ Mrs. Lydia Chikere kedu ihe a na-eme ebe a taa tata bụ Igbo Day na London o nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ụmụ nwaanyị igbo ee onye ọbụna pụta so n'ihe ndị Igbo na-eme ndewo Igbo Cultural Support Network sokwa wee na-akwado ife a na-eme onye isi ekene m afa m bụ maazị Chigozie esi m n'ụlọ ọrụ a na-akpọ Igbo News anyị na-akwado ihe ndị Igbo na-eme anyị nọ live na Twitter na Facebook ugbu a wee na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a nwere ike ịkọwatụrụ ụmụ Igbo onye ị bụ na ihe a na-eme ebe a onye isi anyị nnọọ ụnụ ahụna n'igbo igbo nwere omenala anaghị ahapụ onye isi kwaworo ọdụ okwu ọ bụ ihe eji mara igbo anaghị adị iwu onye isi ekene m gị ị nwere ike ịkọwara ụmụ igbo onye ị bụ na ihe a na-eme ị nọ live ụmụ igbo nọ na mba niile na-ekiri ihe a na-eme ugbu a abụ m president Ngwa community ụbọchị taa bụ ụbọchị pụrụ iche anyị nọ live as you are um, Igbo festival of arts and culture nke pụtara na a na-ewepụta omenala anyị pụrụ iche iche taa ka ụmụ anyị ndị a mụrụ n'obodo a were mara omenala ọ bụ ụbọchị dị mkpa ọ bụ maka anyị egosi omenala i legharịa anya ị ga-ahụ onye na-eme na ọ bụ ụbọchị pụrụ iche eji m aka na anwụ ga na-amụ ihe a ga na anyị ga-enwe ike kechaa omenala anyị taa ndewo nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ụmụ Igbo ndị na-ekiri gị ugbu a ndụmọdụ m ga-enye ụmụ Igbo ndị na-ege ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo ị maghị ihe anyị na-eme biko ọsọ gakwute ndị obodo unu ụbọchị n'afọ anyị nwere 70 communities represented here today so ị ga-abụrịrị otu n'ime ndị a ị ga-ajisi ike jụọ ajụjụ

ọ bụrụzie na unu lee anya n'ebe a unu ga-ahụ na ndị Ihiala ndị Ihiala nọ ebe a wee sonye n'ife a na-eme Ee, ọ ka igbo si dị ekene m Igbo News nọ live na twitter na facebook wee na-ewetara ụmụ igbo ihe a na-eme live so ụmụ igbo nọ na mba niile na-ekiri ife a na-eme nwere ike ịkọwara anyị

maka na a na-agba aka ejiri ike na-ata arụ ị ghọtago ife anyị na-achọ dị mkpa na be anyị ka anyị nwere ka anyị nwere onwe anyị maka na igbo nwere nwere ife ife- ife ife anyị ji wee kwesị inwere onwe anyị anyị nwere odogwu nwee mbọ nwee mbọ igbo kwesị ịnọrọ onwe fa were our destiny n'aka anyị were aka anyị na-manage ife anyị na-eme na be anyị

ekene m ada igbo ọ dị nnọọ mma igbo nation nọ live na twitter na facebook na-ewetara ụmụ igbo niile na mba niile ife a na-eme ekene m unu kelee na ụmụ igbo biko o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ igbo ndị na-ege gị ntị ugbu a awụ m ambassador Nicholas anyị wụ ndị na-ahụ ihe gbasara Igbo festival UK nke wụ Igbo festival 2018

ekene m igbo nation na-ekene unu anyị nọ live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ugbu a

O nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo? Ee, nna m nke mbụ aha m bụ Lọlọ Christy Amala JP abụ m nwa afọ Igbo amụrụ m n'ala Igbo lụkwanụ m n'ala Igbo zụọ m n'ala Igbo ihe m na-akọwatara ụmụ nwaanyị Igbo biko gbakọtanụ ọnụ a na-eme ụdị ihe a biko pụtanụ kpọpụtanụ ụmụ anyị ka anyị nwee ike kụziere ha ihe ahụ nne na nna kụziri anyị bụ ihe eji mara ndị Igbo

ọ rụzie na i lee anya ebe a ị ga-ahụ na ọdịiche dị ị ga-ahụ na ọdịiche dị ekene m ụnụ ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụkwa n'ọdịiche ndị mkpọ ngwanụ kee ife ị ga-agwa anyị nọ live na Facebook na Twitter ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ege ihe anyị na-eme live

ndewo o nwere ihe ị chọrọ ịgwa ụmụ igbo ndị na-ege gị ntị ị nọ live na Facebook na Twitter okay onye isi a sị ka ebutezienụ gị ọjị na ọ ga-ewe isi ahụ rụkwara okpu kee ihe ị ga-agwazi ụmụ igbo ndị na-ege ntị live na Facebook na Twitter

ọnwụnwa na-abata ndị igbo nwere ofu obi wee mee ife ọbụla a sị na 2019 anyị gbaa aka na anyị mara ife anyị ga-eme igbo wee dị ọcha ife m na-ayọ chukwu bụ igbo na-adị mma onye ọbụla na-achụ ụmụ igbo na-achụ ụmụ igbo ga-eji anị wee zere mmiri ife m na-ekwu na ebe onye igbo anyị ọ ga-adị ka echi echi ada agwụ agwụ wee sị ebe ọbụla onye Igbo nọ Chineke ga na-edu ya n'ụzọ ọbụla nwere ụzọ onwe nke onye nọ n'obodo a were ya lota ụlọ maka na um, e, um, egbe gaketa ije ya lota na ọ na ebe o si ya na-ayọ onye ọbụla bụ onye Igbo

Igbo ga-adị ọ bụrụ na unu lezie anya ebe a the elite golden ladies nọ ya igbo na-esi na live na facebook na twitter wee na-ewetara ụmụ igbo ife a na-eme ọ nwere ndụmọdụ unu chọrọ inye ụmụ igbo the elite golden obi anyị dị anyị aṅụlị ka ndị igbo niile

wee na-eweta ihe a na-eme na UK nwanyị ọma Igbo amaka ndewo ekene m Igbo na-esi na live na Facebook na Twitter wee na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme kịta so ndị Igbo niile nọ ebe a unu lezie anya ndị uli community UK nọ ebe a

Ala uli mara mma. ekene m ekene m ụmụ igbo ndị- ndị uli ekene ndị uli- ndị uli ekene unu nwere ike ịkọwara anyị ihe a na-eme ebe a taa ọ nwekwaranụ ndụmọdụ unu ga-enye ụmụ igbo ndị na-ege ntị ugbu a kedu onye bụ onye isi anyị ihe a ji ata ata bụ maka omenala uli ndị Igbo niile anyị kwụrụ Igbo anyị bụ Igbo bụ Igbo anyị sogburu Igbo bụ Igbo dịkwanụ very passionate maka Igbo so anyị bịa na London igosikwa na anyị nwere omenala na omenala anyị ga-adị ndụ dị dị enwe onye ọbụla ga-egbu omenala anyị anyị ga-enwere onwe anyị aspiration bụ inwe freedom ọkwa eziokwu anyị ga-enwe freedom Igbo ga-enwe freedom ana uli ga-eso Igbo niile ma na ihe uli mere oge ahụ anyị na-achọ inwe onwe anyị the first time na 60s ihe oge anyị na-akpọ uli bụ Annabelle agbawa ọsọ gbawa ọsọ ndị Igbo niile uli ka a na-esi wee nye ha gbaba ndụ so anyị ga-emekwana etu anyị nọkwanụ kwụrụ chịm kwụrụkwa na azụ Igbo anyị bụ Igbo bụ Igbo ọ ihe a ha nọ taata na-eme na London igosi na anyị so ndewo kedu ndụmọdụ ị ga-enyezi ụmụ Igbo Igbo bikonu bikonu bikonu ihe a onye ọbụla anyị ma ihe anyị chọrọ kama na anyị ga-eji style wee nweta ya enwe ndị iro gbara anyị gburugburu ka etu ndị iro si gbaa ndị Izrel gburugburu ndị Izrel ndị Izrel ji style wee nweta ihe anyị na-achọ anyị ga-enweta ya kama na anyị ga-eji anyị ga-eji science

isee unu anụgo na a sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile ọ wụ ozi ndị iri na-ezi unu ekele na ya dịrị unu na mma ụmụ igbo unu afụgo n'ife a na-eme ọ bụrụ na i lezie anya i wee hụ ihe a na-eme ebe a igbo amaka igbo dị mma unu afụgonụ ọ bụrụ ihe ụmụaka ka a na-eme ebe a i lezie anya na ahụzụ wee hụ ụmụaka Igbo ka ha ji ekike kwadobe dị ụtọ dị mma n'anya na Igbo amaka ekele m Igbo Next nọ live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ Igbo na mba niile ihe a na-eme ebe a taa ụnụ na-elezi anya ebe a ụnụ ga-ahụ ihe a na-eme i leru anya ebe a ị hụ na ọ bụ uzuakoli mhm. development association uk branch ụnụ ahụgo na njirimara igbo ọ kwa na ikpirikpe ka a na-achọ ịgba ebe a mhm. biko onye isi mbaka ibe ya mbaka ibe ya ụnụ ahụgo n'ihe a na-ekwu ị nwere ike kọwara ụmụ igbo ihe a na-eme ebe a taa onye isi ihe a bụ ndị igbo ji ohere a na-ezipụta ihe e ji mara ha mekwanụ ka ụmụ anyị makwaranụ ihe anyị na-eme ka anyị hapụ ifu na mba anyị si anyị wụ ndị na-ezi mba ihe omume so today ndị igbo igbo niile

ụnụ na-elezi anya ebe a ụmụneke community dịkwa represented ụmụneke community dị fully represented ndị ọkịja na-azọ ụkwụ egwu wee na-aba n'ọgbọ wee na-ekele ụmụ igbo ọ bụ ndị ọkịja ndị ngor okpala nọ ebe a igbo wu igbo leenụnụ ngor okpala biko kenenu ụmụ igbo anyị nọ live na facebook na twitter ụmụ igbo nọ na mba niile na-ekiri ife a na-eme live ekene m onye isi ife a na-eme asọgbu o ị nwere ike kọwara anyị obi ji eme gị ka polina polina taa ọ wụ egwu nwatakịrị Ngor Okpala a sị Ngor Okpala kara aka Ngor Okpala ọ wụ isi the headquarter of former Owerri local government Ngor Okpala kara aka so ọ wee wee egwu jiri ebe aṅụrị ebe ndị Igbo gbakọrọ o nweghị ihe dị ka ndị Igbo

so wee bụrụ ya ndị Igbo ekenee gị ukwuu. ndewo o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ igbo ndị na-egekwana gị ntị ee nwe ihe ọzọ na ndị Igbo bụ ndị na-achọ udo o nwere ihe ọzọ anyị ekwu na udo chịbanụ ee ọ taa ka ọ dị njọ na ọ ya-adị mma Chukwu gwara ụmụ ya ọchịchị a na-achị ha ndị Igbo bụ ọchịchị mmegbu mana ha chịba na ọ ya-adị mma ọ bụrụ na o meghọ n'izu mee na mee n'ọnwa otu a ọ na-adụgoro a sị na oche ka ka o si dị njọ emechaa na ọ ga-adị mma ọ bụ ndụmọdụ ndị Igbo Ekunie na-enye ụmụ Igbo sị ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ emechaa na ọ ga-ajụ oyi chacha Igbo kelenụ

Igboness nọ live na Facebook na Twitter wee na-ewetara ụmụ Igbo ife a na-eme ebe a unu nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo ka obi dị unu taa obi dị anyị ezigbo ụtọ eziokwu ihe a wụ ihe na-ahụ ọ dịka ọ wụ a nọ n'ime Igbo whereas a nọkwa abroad o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ụdị gap o nweghị obodo Igbo na-agaghị represented are not represented today ma ndị Calabar

ọ dịrị nwanne mma ọ dịrịla gị na mma ebe ị hụrụ nwanne gị makuo ya ọ ya mere ndị Awụsa achọghị ịhapụ anyị aka because ha ma ihe anyị ga-eme ma anyị nọrọ onwe anyị obodo niile ga na-atụ anyị ụjọ can you imagine Croatia 4 million maọbụ England 70 million so ọ wụghị by number it's by capacity ma intellectual ma anyị wụ hustlers na ọ ga-adịrị anyị na mma

ọ na ha eme ọ na ha akpọtụ a na-ekene unu ụmụ Igbo Igboness nọ live na Facebook na Twitter na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ihe a na-eme ebe a maka na Igbo amaka a sị m onye na-abụghị onye Igbo ya bewe na ihe mere unu nwere ike ịkọwara anyị ihe a na-eme ebe a taa ma nyekwa ụmụ Igbo nwa obere ndụmọdụ um, ihe a na-eme Igbo Arts and Culture ndị Igbo niile nọ na United Kingdom gbakọrọ ebe a tata iji wee cheta omenala ndị Igbo ma ịgba egwu ma egwu ndị Igbo ịgba egwu Igbo mmanwụ iri nri dị iche iche ndị Igbo na nwanne na nwanne communities dị iche iche gbakọta mata onwe ha ọ ihe anyị na-eme ebe a tata ebe ị kwụwa na-ajụ ajụjụ wụ kanopi ndị Aṅara Town Union United Kingdom unu lezie anya unu ga-ahụ na Aṅara Town Union the ably represented. Ndewo. Ndewo. Ihe ndụmọdụ ị nwere ike inyekwanụ ụmụ Igbo? Ee, ndụmọdụ m na-enye ndị ụmụ Igbo wụ ọ wụ eziokwu na Igbo ghasara aghasa n'ụwa niile karịa na Naịjirịa. Ana m asị ha jiri otu obi. Dịka ihe ha mere Python dance ndị niile na-achị Igbo sị gbuo ụmụ ha ha kwụsị ụdị ihe ahụ. Ndị Yoruba kwadoro ndị OPC ndị Hausa akwado ndị Arewa youth so ndị Igbo kwadokwa ndị youth nke ha ekewokwala nkụ ụkwa so ka o su ka ndị Igbo hụ jiri otu obi mara ka ha ga-esi jikọta onwe ha ụnwa a na-agagharị na asị m udo dịrị gị n'ihi na ị na-agbasa onyonyo ndị Igbo ndewo aha m bụ Abbot Iheanachọ igbo bụ igbo unu anụna ya a sị na e kechaa n'ama e buru laa n'obi ọ ya wụ ndụmọdụ a na-enye ụmụ igbo n'ebe a ndewo igbo kwen

wee na-ewetara ụmụ Igbo nọ na mba niile ha na-ekiri ihe a na-eme live na Facebook na Twitter maka na Igbo ga-adị unu nwere ike ịkọwaranụ ihe a na-eme ebe a taa ma nyekwanụ ụmụ Igbo na ndị Uruala na mba niile ndụmọdụ amaghị m onye bụ onye isi ga-enye nwa ndụmọdụ nye ndị Uruala nọ na mba niile nwere ike ịkọwara ụmụ Igbo onye bụ

ndewo ndewo unu anụgonụ a sị na ndụmọdụ na anaghị asa ya asa igbo bụ igbo onye mara asụ ya sụọ n'igbo na igbo ga-adị unu ahụgonụ ihe a sọrọ n'ụmụ igbo ọ bụrụ na i leru anya ebe a ihe a bụ ndị Mbanọ community ndị Mbanọ nọkwa na ihe a na-eme ekene m amara m onye bụ onye isi ndị Mbanọ anyị nọ live ugbu a na Facebook na Twitter ndị mba ndị Igbo nọ na mba niile dị iche iche na-ekiri ife anyị na-eme live na Facebook na Twitter Mbanọ kelenụ Mbanọ kelenụ e nwere ihe ị ga-agwanụ ndị Igbo ndị na-ege unu ntị o nwerenụ ihe a ga-agwa ndị Igbo Igbo wu Igbo amarana ihe e meghe taa Igbo wu Igbo ghọtara ihe anyị meghe taa ihe anyị na-agwa ndị Igbo bụ anyị awụghị ụka ahụ. ndị Igbo ga-agbara onwe ha mara that na anyị kwetere na anyị wụ ndị Igbo anyị agaghị ekwe nọkọta na ndị Igbo wee kweta na anyị ga-anọkọtazia wụrụzia ndị a ga-awụrụzia ndị kaw afụọtago so anyị agaghị ekweta na ndị terrorism ga-abịa chịa ndị Igbo Alright? So this is it, Madam Franca Obi, Ndewo, onye Madam mba Franca. ndewo ekwenyere m na ihe niile igbo kwenyere ihe m na-agwa igbo wụ ka anyị ghara ịnara ego ree our birthright eh? ekweghị m na grace grazing nobody ga-esi obodo ha bịa were ala anyị na-eji ya azụ anama eh? igbo wụ igbo anyị ga-ama na igbo amaka na igbo ka anyị wụ na onye asị ya

will never buy our conscience onye ọbụla chọkwaranụ ire their birthright ha ree anyị nwa agaghị ere Mbanọ kwere n'igbo Mbanọ ga-ekwegidekwa n'igbo ruo mgbe ebi ebi a sị na ụka a kpara akpa isi ka e ji ekwe gịnị nne m ekenee m i nwere ike kọwara ụmụ igbo onye ị wụ ị nọ live na

alawala if not ị ga-ahụ ndị buru ibu nga ajụjụ nye Mbanọ ndị Imo na-eme ndị Igbo na-eme ọ na-amasị anyị nke ọma nke ọma so n'afọ ọzọ na-abịanụ ọ ga-akacha otu a n'afọ nke gara aga ọ haha otu a n'afọ nke ugbu a o buru ibu n'afọ ọzọ na-abịa na ụmụ anyị niile ga-abịa obi na-atọ m ụtọ obi na-atọ ndị Mbanọ ụtọ

ọ bụrụ na i lee anya ebe a ị ga-ahụkwa na ndị Mbaise so n'ihe a na-eme Mbaise UK ekene m chachacha Mbaise kelenụ Mbaise rienụ Mbaise ṅụọnụ Igbo na-eso na live so ụmụ Igbo nọ na mba niile na-ekiri ife ị na-eme na Twitter na Facebook Twitter ma kedu ndụmọdụ i nwere ike inye ndị Mbaise na ụmụ Igbo ụnụ ahụgo na omenala udu mmanya Igbo ụnụ ahụkwa na efere ọjị Igbo ụnụ ahụna na ọjị abịala Mbaise emeena ọjị ụnụ ahụnanụ ojirimara Igbo o nwere ndụmọdụ ị ga-achọ inye ụmụ Igbo briefly ndewo ndewo ụmụ Igbo ọ na-anụgo m ya i lekwara anya gị hụ ihe Igbo ihe a wụ ndị Igbo nọ na Coventry na-azọ ụkwụ egwu wee na-eje the Igboness of Igbo women Igbo kajara kaja Ilekwa anya anya azọchiere n'igwe Italian and Friends. Igbo Italians and Friends Association ihe a wụ ọgbakọ ndị Igbo niile biri na Italy mana ha nọzi na UK ekene m unu o nwere ozi unu ga-ezipụrụ ụmụ Igbo anyị nọ live na Facebook na Twitter kịta na-ewetara ụmụ Igbo ihe a na-eme

na onye ọbụla jisi ike na-eme ka a mara na ọ bụ onye Igbo maka na Igbo amaka nwere ebe dịka Igbo ndị na-ekwu kwuru okwu sị obodo ọbụla ị gara na ị fụrọ onye Igbo gị tiche ọkpa gị naba na obodo ahụ adịrọ mma mana otu a ka ọ dị ya ka anyị bụ ndị Igbo mee ka ndị mmadụ mara na anyị bụ ndị eji aga aga onye ọbụla nọ ebe ọ nọ mee ka a mara na ọ bụ onye Igbo mana site na ejiji ị na-eji na okwu ị na-ekwu na ụmụ ị mụrụ amụ ihe ọ bụla ị na-eme si mee ka a mara na ị bụ onye Igbo maka na Igbo amaka ọ gwụcha asọ ịchọ ịgwa ndị Igbo maka na ọ ihe so ofu ihe ndị Igbo na-anaghị eleba anya ọfụma bụ ime ka a mara ebe ha si ndị Igbo anyị na-achọzi ka ha bụrụ ndị oyibo mana anyị abụrọ ndị oyibo no ndị Igbo ka anyị bụ Eziokwu. si ka e mee ka a mara na anyị bụ ndị Igbo maka na Igbo amaka Igbo erika ndewo daalụ ndewo daalụ nwanne m okpuru ọra Ee. ekene m gị Daalụ. unu afụgo n'ife a na-eme Igbo amaka unu afụgonu ndị Igbo na-esọfụ ụmụ Igbo ekene m unu ekene m unu

Igbo dị mma Igbo bụ isi unu ahụgo ife a na-eme Igbo kara aka ndewo